ndị nọ na ambulance a kịta ndị nọ na this ambulance bụ ndị this man gburu egbu ma nwaanyị dị ime o ti na sokapit ma nwoke o ti na sokapit ya bụ ndị o gburu egbu bie nọ na ambulance a yes this man unu na-afụ nwa bụ ọ ma nke ya amara nke onye ọzọ yes ọ bụ ọ ma nke ya amara nke onye ọzọ na nwunye ya mụrụ ụmụ ejima o gburo ụmụ ya ọ bụrụ ụmụ ndị ọzọ ma nwaanyị dị ime dimkpa dị otu a kachie obi were mmadụ tinye n'ime sokapit gbuo nwaanyị dị ime tinye n'ime sokapit ọ fa nwa bụ ndị nọ na ambulance a na-akwadozi ka a ga nie fa yes a na-akwadozi ka a ga buru fa gaa nie because of the evil this man committed just m na-eplay the video oge ọ na-ededicate eh, ụmụ ya to his gods yes m na-eplay the video ka unu fụ ka o si buru kuru ụmụ ejima ya n'aka ụmụ ejima ebu ya n'aka na-agọrọ fa ọfọ this man bụ ọ ma nke ya amara nke onye ọzọ just watch the video ka unu fụ ife o kwuru
chukwu okike akpọkukwe m unu oku biko nụ bịara ọba ezumezu chukwu okike ezumezu aja ala ezumezu mmụọ nwoke ezumezu mmụọ nwaanyị bikonu nta nwa bụ ụbọchị afọ ka m were ụmụ m nwa wee tụfee n'aka gịwa bụ chukwu tụfee n'aka gịwa bụ aja wee sị unu bikonu ndị iro nwoke akatarakwa ụmụ nwa mbọ ise ndị iro nwaanyị akatarakwa ụmụ nwa mbọ ise ka ebumnobi ụmụaka nwa ji wee chọrọ m wee bịa ka ebumnobi ha bịa na mmezu biko nụ nta nwa ka m na-aba ha aha nke nwoke bụ chimeberie anụ nke nwaanyị bụ na chimamanda nata ka aha nwa chekwawa ụmụaka nwa onye ọbụla chekwara evil n'isi ụmụaka nwa evil sogbu onye ọhụ onye ọbụla chekwara ihe ọma n'isi ụmụaka nwa ihe ọma sogbu onye ọhụ ya ka anyị yọrọ chukwu okike ya ka anyị yọrọ aja so ụmụaka nwa bịakwutere m nchekwebe ọma na mkpuchite ọma isi a na-abụ ịjụ mbịara be m ọ ya dụrụ na mma eke
let us go back to our root ya bụ ndị let us go back to our root ọkwa this type of root ka unu chọ ka anyị gaghachi yes ọ this type of root ka unu chọ ka anyị gaghachi kwụsị kwuo asị na Christianity bụ scam yes na ọ ife ndị ọcha wetara anyị yes na ọ ife ndị ọcha wetara anyị ọ bụrụ onye ọcha ee anyị ga-egbu mmadụ were ti n'ime sọka pit mgbe ọbụna Christianity nọ scam nọ ife ndị ọcha wetara nọ ife ndị ọcha wetara anyị let us go back to our root all this type of root because a sị ka e checkie na ọ bụ na ọma niile ga tie to their root na ee eh, ife ga na-eme na ana Igbo anyị ga-akarị ga aka njọ ife ga-eme na ana Igbo anyị ga aka njọ just look at otu this man a na-akpọ ide play ide show si wee gbuo gbuo nwaanyị dị ime buru ya tinye n'ime soka pit gbuo nwaanyị dị ime buru ya tinye n'ime soka pit without the fear of anyone ọ mara na aka ga-emecha kpara ya watch well ka fa si wee a na-ebu nwaanyị a dị ime kịta aga tinye na a na-aga mortuary iti ya ma ọ bụ na a na-aga ịga ni ya direct let us go back to all this type of root ka unu chọ ka ị gacha ọ bụ na sị ka m na-aga to this type of root ya ma na evil ga-adị na this our Igbo land ga-adị much yes ya ma na evil ga-adị na this our Igbo land ga-adị much just look at ekubigbuo mmadụ tinye n'ime soka pit ka okwu a bụrụ ife mmụta dị